ani u ka sɛndika ɲɛmɔgɔba ani ani u ka association l'ordre des pharmaciens u ka ɲɛmɔgɔba u kumana n ko u kumana en tant que docteur pharmacien n'i y'u ka kuma lamɛn i b'a fɔ k'u ka se ka kɛ avocat ye fana u bɛ se ka fara kan maître docteur parce que kuma minnu fɔ i n'a fɔ avocat min bɛ ka a ka client défense ta i bɛ la devant les n y'u fo o la k'a fɔ k'u ye kuma minnu fɔ n y'u mɛn u tɛ bila kɛrɛfɛ n'ala sɔnna n'a bɔra kari n'o ye la ministre de la santé a bɛ acteurs bɛɛ réuni gɛlɛya o gɛlɛya n'a b'a ka domaine na a bɛɛ bɛ recensé gouvernement bɛna jateminɛ kɛ min bɛ se ka kɛ transition kɔnɔ n'ala sɔnna an b'a kɛ n'an ma se ka min kɛ ça veut dire que o se t'an ye n b'o fɔ mun na parce que an ka jamana bɛ kɛlɛ la bi Sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ la u bɛ sa don o don mais jamana jɔlen don parce que jamana opérateur économique jamana pharmacien jamana docteur jamana l'école karamɔgɔ jamana denw alimami minnu bɛ misiriw la bɛɛ bɛɛ bɛ k'i jɔyɔrɔ fa bɛɛ bɛ kɛlɛ la chacun o de bɛ kuraji di an ka l'armée yɛrɛ ma parce que n'aw ye jateminɛ kɛ a bɛ san dama dama bɔ kuma minnu bɛ fɔ an ka armée kan ani min bɛ fɔ bi o tɛ kelen pourtant c'est le même militaire c'est le même pays ça n'a pas changé mun de yɛlɛma ɲɛmɔgɔ de yɛlɛma

a bɛ san fila bɔ dɔrɔmɛ kelen aide budgétaire la tɛ di mali ma pourtant mali jɔlen don pourtant mali ma bi n'o kɛra ala de y'a kɛ maliyendenw ka baara de y'a kɛ aw de ka baara de y'a kɛ sendikaw de baara de y'a kɛ opérateur économique de y'a kɛ douane administration bɛɛ bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa o de y'a kɛ an ka jamana jɔlen don an sera yɛrɛ ka dɔ fara saraw kan jamanaw bɛɛ la n'u bɛ kɛlɛ la u bɛ dɔ bɔ sara la mali dɔrɔn de la je crois que histoire la a yera k'an bɛ kɛlɛ la ka dɔ fara saraw kan an bɛ kɛlɛ la san kelen kɔnɔ ka an ka armée équiper ka tɛmɛ san mugan san bi saba n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min kɛra arme ye n'i y'a tɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan je crois que jamana min sera k'o kɛ o jamanadenw u y'a kɛ mun na parce que o ye bɛɛ ka baara de don o kɛra mun na parce que u ye ɲɛmɔgɔw sɔrɔ minnu ko k'a b'a fɛ ka jamana danaya n'a hɔrɔnya k'a segin a ma mali tun dalen don an ka objectif ye de ka mali lawuli k'a sigi n'a sigira an k'a wuli a sen kan n'a wulila a sen kan an k'a lataama n'an y'a lataama a ka boli pour être dans le peloton des nations africaines d'ici la fin de pour que o ka se ka kɛ fo ɲɛmɔgɔw ka kɛ hakili kelen u ka ɲɔgɔn faamu u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de kama ko i ye kuma ɲuman minnu fɔ premier ministre kan ko tubabu bɛ to k'a fɔ n'i ye ɲɛmɔgɔba ye un grand homme c'est que musoba de b'a kɔfɛ n ko n'i ye premier ministre ye min bɛ kumaw fɔ min bɛ diya mɔgɔ ye ani kuma min a bɛ jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la fo afirikɛn bɛɛ fiyɛrɛlen don n'a ye o kuma in o kuma in président hakilina de don u bɛnna a kan de premier ministre tɛ se ka wuli k'i jama ka taa kuma n'a t'a dɔn ko confiance b'a la n'a gɛlɛya a bɛ se k'i appuyer mɔgɔ min kan min ka soutien b'a la o de b'i farinya i ka se k'a fɔ ne ye kuma minnu fɔ o kuma ninnu u bɔra ne ni président ka échange kɔnɔ ne y'a hakilina dɔn peut-être a fɔ cogo o bɛ se ka yɛlɛma mais hakilina min b'a la o ye maliyɛnw bɛɛ hakilina de ye o de kama ko n delila k'a fɔ président yɛrɛ ye tuguni an bɛ présentation de vœux kɛ janvier 2022 vraiment ka présentation de vœux kɛ président n ko a ma o tɛ discours la mɛ n ye jɔ k'a fɔ a ye ko ne ye san bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ni kɔ peut-être olu c'est pas c'est du bon bambara de sɛ a y'a faamu c'est le plus important bi wɔɔrɔ ni c'est plus n ko peut-être olu ye jeune de ye. mais san bi naani ni kɔ ne bɛ politiki la kɛlɛ la tous les jours ne ka hami ko ye min ye i ni mɔgɔ dɔ an ka sira ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn an bɛ se ka fɛnba dɔ kɛ an ka jamana ye u k'a ma ko a ye décret in signé don min na le 7 juin 2021 ka ne kɛ premier ministre ne ɲɛna o don ale ka sira ani ne ka sira ye ɲɔgɔn kunbɛn o don ne ye n kali ko n bɛ ko bɛɛ kɛ fɛn min bɛ dépend ne yɛrɛ la an ka se ka fɛn ba kɛ mali ye min bɛ mali ka hɔrɔnya n'a danbe segin k'an tɛ don janfa si la min b'an ka jamana lasigi parce que n'a ye jateminɛ kɛ afiriki la

gɛlɛya kana don ni président cɛ an ko a tɛ bɔ ne fɛ n dalen don fana a tɛ bɔ ale fana fɛ parce que an ye san kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'a kɛ a baara kɛ cogo o de kama kumaw dama damaw fɔra kɔsa in na yɔrɔ caman la maa dɔw bɔra u y'u hakilina fɔ dɔw dusu kasira u y'u ka kuma dɔw yɛrɛ taara a ka di u ye u bɛ kuma jugu min fɔ ko maliyɛnw k'u hakili sigi maa o maa n'a bɛ ne ko lamɛn i y'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw bɛɛ ni minnu bɛ baara kɛ maa si man ka fɛn fɔ ou bien ka acte posé min bɛ président gêner a ka stratégie la président tɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ bɛɛ ye président i n'a fɔ dugutigi a jilama de hali ni den fɔlɔ yɛrɛ o ye san kelen mais bi tubabu b'a fɔ c'est l'aîné sans être le plus âgé ale de ye dugutigi ye k'a sɔrɔ a ma kɔrɔ ni bɛɛ ye parce que ale de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye donc n'a ye fɛn fɔ ka ban hali n'a man di jamanadenw ye u kan ka sɔn a ma jamanadenw don u kan ka sɔn parce que dugutigi a bɛ se ka fɛn dɔ ye a bɛ se ka fɛn dɔ jate bɛɛ tɛ se ka fɛn min faamu donc n'a ye décision min ta en tout cas maa o maa ni mali kanu b'a kɔnɔ hali n'an tɛ ɲɔgɔn faamu an kan ka kɛlɛ bila an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka tugu a fɛ bɛɛ ka i ka baara kɛ sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛ kɛ farimasiw b'u ka farimasiw kɛ cikɛlaw b'u ka ci kɛ baganmaraw b'u ka mara kɛ bɛɛ b'i ta kɛ mais ale de ye c'est lui le chef le commandant en chef c'est lui le chef d'orchestre ale de bɛ ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan plus les enjeux géostratégiques mali jugu minnu bɛ plan la u b'u ka stratégie la ka jamana dafiri ko caman bɛ yen jamanadenw t'a kalama donc n'a ye décision min ta n'a ye hakilina fɔ a ye n'o kɔfɛ a ye décision min ta jamanadenw bɛɛ kan ka tugu a pour k'an ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la parce que jamanabaw bɛɛ u bɛɛ i ameriki wo i faransi wo i rusi wo i sini wo i japon n'i y'u ka histoire lajɛ mɔgɔ minnu bɛ histoire kalan n'i y'u ka histoire bɛɛ kalan n b'a bɛɛ dɔn u ka jamana bɛ daminɛ don min na fo u bɛ min n'i y'u ka histoire bɛɛ kalan i b'a sɔrɔ waati dɔ u ka histoire la u ye gɛlɛya sɔrɔ u y'u ka jamana ci u y'u ka hɔrɔnya b'u la f'u ka jamana bɛ ka tunun jamanadenw dama dama ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw ni musow k'a fɔ an ka solution sɔrɔ an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la u faralen ɲɔgɔn kan u ye sira ta u sera k'u ka population convaincu u tugur'u kɔ o de y'a k'u ka jamana kɛra jamanabaw ye ne hakili la u mali b'o situation de la bi parce que bɛɛ bɛ k'a fɔ an ka hɔrɔnya n'an danbe ka segin an ma hali n'i taara dans les plus petits villages dugu fitininw n'i ye cɛkɔrɔba ni denmisɛnnin ye o k'a bɛ ka mali hɔrɔnya n'a danbe sira dɔ b'a fɔ ko le duo Choguel, Assimi, Assimi Choguel, le couple, ko bɛɛ ye kuma de mais hakilina min b'a la o ye maliyɛnw ɲɛ na n'olu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma avec les autres membres du gouvernement les autres institutions ni maliyɛnw tugur'u kɔ u bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la o de bɛ maliyɛnw hakili la o de y'a kɛ anbarigo talen don min na u ye anbarigo ta k'u ka jamana dafiri pour que an fari ka faga maliyɛnw ka découragé mais anbarigo talen président ko k'a bɛ maliyɛnw wele u ka bɔ a b'a k'a lajɛ est ce que maliyɛnw u bɛ gouvernement in soutenu ou bien u t'a soutenu janvier kalo tan ni naani maa hakɛ min bɔra o don 4 miliyɔn maa miliyɔn naani afiriki jamana si tɛ yen président bɛ se ka weleli kɛ wari ma di mɔgɔw ma foyi tile naani kɔnɔ maa miliyɔn fila ka bɔ maliyɛnw y'a yira o don k'u bɛ gouvernement in soutenu ni maliyɛnw kun ma bɔ olu b'a fɔ on allait tirer les conclusions an tun b'a fɔ ko an bɛ sira min kan jamanadenw ma sɔn o don jamanadenw y'a jira ko u bɛ gouvernement in soutenu donc o ye juru yɛrɛ juru yɛrɛ don an kan na o de y'a kɛ bi hami si t'a la k'a fɔ transition bɛ ban don min na maliyɛn o maliyɛn n'a ye ɲininkali k'a yɛrɛ ma a kɔnɔna k'a fɔ ale ni ala cɛ a ka se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la transition in u ye baara kɛ n'an sera k'o sɔrɔ o y'an ka mission historique an y'a dafa mɔgɔ min bɛ na u b'a ta ka continuer o de b'a an b'a fɛ ka fondation c'est à dire les fondations solides ka se ka sigi transition in kɔnɔ a b'o baara de la o baara in a se ka réussir ni bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ni bɛɛ b'i ka baara kɛ pharmaciens k'u ka baara kɛ sɛnɛkɛlaw k'u ka sɛnɛ kɛ sɔrɔdasiw k'u ka baara kɛ bɛɛ ka tugu président o y'o kuma de fɔ pour que mɔgɔw ka faamu an bɛ baara kɛ cogo min na ka tila k'a fɔ pharmaciens ye k'u ye kuma o kuma fɔ instruction bɛna di minisiri ma ale yɛrɛ bɛ négociation rɔ n b'a kalama parce que ale ni caman bɛ discussion la don o don discussion bɛna kɛ n'aw bɛnna fɛn min kan o bɛna di gouvernement ma ni ne yɛrɛ sera ka min ɲɛnabɔ n b'a ɲɛnabɔ ni n ma se ka min ɲɛnabɔ n bɛ taa n'a ye président fɛ ni président ma se ka min ɲɛnabɔ gouvernement ma se ça veut dire an o se t'an ye mais fɛn o fɛn n'a se b'an ye an b'a kɛ parce que an b'a fɛ transition in a bɛ ban don min na maliyɛn couche o couche n'i y'a ta ni profession o profession a ka se k'a fɔ mali kura in a soubassement bɛ sigi don min na 2021 fo 2024 ne ye baara min kɛ a filɛ nin ye ne fana ka contribution filɛ nin ye donc pour que o ka se ka kɛ fo aw bɛ baara minɛnw minnu ɲini f'o fana ka d'aw ma sariya minnu ka kan ka ɲini pour que a ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ f'o fana ka kɛ donc o de kama n ko débats bɛna kɛ aw ka minisiriw a b'a la déjà mais instruction bɛna renforcer aw ka ɲɔgɔn dalajɛ solution min bɔra a la aw k'a proposer an ye an bɛ se k'aw dɛmɛ komi an bɛ opérateur économique dɛmɛ komi an bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ o de la n y'a fɔ ko Mali bi bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan mais dɔ bɛ se ka sɔrɔ hakilina t'o ye ça c'est son droit aussi hali ala min ye mɔgɔ dilan dɔ bɛ yen min ka kulu tɛ sɔn ala ma donc mɔgɔ bɛ sɔrɔ min tɛ sɔn transition in ma mais o tɛ baasi ye o ni jamanadenw fanba faralen ɲɔgɔn kan tugu président kɔ transition il va arriver à bon port n ye kumaba minnu fɔ